Ayambatu tsopano kuyankhulana mawu achipongwe chifukwa cha Mai Gertrude Mutharika. Inde chifukwa cha Mai Gertrude Mutharika ndi bungwe la BEAM. Ndetu a Edward Kambanje kuwavungira mawu a Namiwa akuti ee umazitenga ngati mmalitili iweyo nchifukwa chake udapunthidwa. ee udapunthidwa fukwa cha phuma uzitenga mmalitili kwambiri ee ungamafunse bwanji za za mayi Mutharika kuti no atenga kuti chani ndalama osamafunse zinthu zopanda pake iyayi mata aa inu magaye kodi simmayendela limodzi mukampu imodzitu nonse ngomenyela ufulu zukhala motani ayi tifotokoze bwinobwino ndipo ndikufotokoza kumeneko tiyambatu ndekuti ndikuonetsani ka video aka kameneka kakuchokelatu mu press briefing imene anapanga A Edward Kambanje dzulo ndi timu yawo.
alimbikitsa anthu amene akufuna kwabwino amene amathandiza mabungwe amene no amagwira ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno kuti no asafooke chifukwa cha zokamba zimene anthu ena akuyankhula kufuna kupyepsa kuipitsa anthu amenewo kuti no asathandize kutumikira ntchito zosiyanasiyana zimene amagwira. Ndiye timafotokoza mwachitsanzo kunena kuti ngati bungwe la BEAM posachedwapa pali anthu ena amene ayankhula zambiri zokhudzana ndi bungwe la mayi wa, wa, wa, wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika kutino akuyenera kufotokoza kumene wapeza thandizo. Ine sindikukhulupirira kuti ah, ah, nkhani imeneyi yoona lero lino kapena kuti mafunso amenewo ndiyoona kuti tikhoza kumafunsa mafunso amenewo chifukwa chonena kuti BEAM si bungwe la ndale ndi bungwe limene limachita ntchito za chifundo Komanso zimene zija iwo amabwera poyera ndikufotokoza kuti talandira ndalama izi ndipo ali ndi njira zawo zimene iwo amatolelera ndalama zimene tonsefe Amalawi timaona kuti uje uthandiza mwakuti uje wathandiza mwakuti so kuyankhula kokhala ngati kuti anthu amene akuthandizawo chilipo chimene akufuna ku mabungwe amenewo sibwino chifukwa zikhonza kufooketsa Anthu amene amathandiza mabungwe amenewa kuti no adzipititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo polingalira kunena kuti akatero ndiye kuti ena aziona ngati iwo akufuna mwina mipando kapena akufuna kukonderedwa pa mtundu wina uliwonse so amalawi tisamangoyankhula nkhani eh, zopeka kungoipitsa mayina a anthu kapena mabungwe amene akuchita ntchito zachifundo mdziko kuno ah, chifukwa chokuti no ifeyo tinabadwa motero Chabwino, mmene taonera pamenepo, komanso nde kuti tikumvera limodzitu akuyankhula. Apopotu panali pa mbc, nkhani za pa mbc. Nde anadula, nkungoikapo pamene, mmadziwa mbc ija imafuna idzikometseratu mbali ya ku boma. Anaika pamene paka pangathe kumveka bwinopo nkukometserapo. Komano adawa avunga mawu dzulo. Avunga mawu ochuluka kwambiri. akunena kuti iyayi Namiwa akubweretsa ndekuti no zinthu zopanda pake ndipo akufuna azizite azitenga umalitili chifukwa chifukwa chake anapunthidwa amazitenga umalitili ndipo pakamba zoti nkhani yonse itumphukira kuchoka pati no press briefing yo inali yotani nkhani ndi yonena kuti no Namiwa anabwera mbuyomu ndikukamba zonena kuti no Akufuna a Mai Gertrude Mutharika ndi bungwe la Beautify Malawi Trust la Beam afotokoze bwinobwino kumene atenga ndalama zawo. Abwere azachite ujeni ndiye kuti azapereke ma accounts bwinobwino. Chifukwa akuwakaikira zonena kuti amayi amenewa akupanga zonena kuti akolezere ndiye kuti no ngati katangale chifukwa chonena kuti akupanga deal akumalandira ndikuti mathandizo osiyana siyana kuchoka kwa anthu ena ake omwe ndi ama business omwe akumadabwisa anthu ama business amenewowo nde ndi anthu akatangalewo akhoza kupezeka zoti chifukwa choti notino athandiza mayi Gertrude Mutharika ndiye kuti no a boma lidzilephera no kuwagwi kuwagunda nkuwamanga chifukwa za zinoti a komatu anthuwatu pamapeto penipeni amathandizanso ndi kuti chani mayi Gertrude Mutharika amathandizanso ndi kuti chani amathandizanso Beam amathandiza ndi amapereka ku, ku dziko la Malawi akupereka kumbali ya kuboma uku eh? nanga si mayi mutharika ndi akazi awo a president akupereka kumeneko nde eh, a- a- asa- osapanga chipongwe china chilichonse tikawamanganso nde kuti atitsekereza khomo kumenekuja mwayiona nde uyu namiwa anabwera kuti yayi amayi gertrude mutharika azabwere poyera kuzafotokoza chifukwa anthu amene akuwathandiza ngati andani Ayi ayi akuti akuti ape- ad- apanga donate ndalama zokwana mabiliyoni mwakuti mwakuti aa inu mabiliyoni onsewo muti muthandiza pa zifukwa zotani nkuthandiza chabe kapena kupanga donate kapena mwina mwake mufuna zonena kuti no ndekuti no mu- mu- mu- mu- mu- muperekeretu ndekuti kajeni ka- ka- kachikole koti no boma lizilephera kukumangani chifukwa cha zimenezozo? zukhala motani? nde namiwa anazakamba zimenezo? nde uyo akubwerano kuzayankha mmene tamvera penapo kuti iyayi anamiwa inuyo musatamike iyayi. musapange zinthu zotamika chifukwa kumeneko muyambofooketsa anthu amene afuna azithandiza dziko muno kuthandiza mwina beam kapena kuthandiza mabungwe osiyanasiyana amene amazichita zachifundo muyamba kuwasokoneza kuwapangisa zoti azilephera ndekuti kuthandiza mabungwe amenewo zomwe zipange affect ndi amalawi osiyanasiyana chifukwa cha chimulomo chanucho nde musa musatamike iyayi ee kumeneko nkulakwitsa na amayankhula bwinobwino apo koma anazapezeka zoti anaikankhira kwakuya kwambiri maziwa press briefing imakhala nde kuti no mwinanso mathamangira wanawo anayamba kumayankhula zonoti namiwayu afuna azizitenga ngati nde kuti chani iyeyu ndi mmali amazitenga ngati mmalitiri Mmaritiritu nde ndi uja amene amafera, ama, amaphedwa ndithu, kulolela kuphedwa ncholinga chonena kuti kaya, kaya chilungamo chipezeke kuti basi no chatani, chisaphimbirizidwe bwinobwino, eh, zinthu zolongosoka zichitike mpaka kulolela kuphedwa kupereka moyo wake ndithu kutsutsana ndi zoyipa, ameneyo nde mmaritiri. Nde akunena kuti no anamiwawa. Amazitenga umalitili kwambiri nchifukwa chake anaphethemulidwa nthawi ijayi nchifukwa chake anapunthidwa ndi umalitili wawowo unapangitsa zoti apunthidwe amenewawa anthu ndi aphuma kwambiri ndipo asamayang, akuyankhula fundo zoti no zosokoneza ee zachisokonezo zokhazokha afuna asokoneze ndekuti anthu amene akuthandiza chani mabungwe amene amathandiza mudziko muno ndipo mabungwewa sizoti akulakwisa ma, ngati bungwe la Mai Gertrude Mutharika ndi bungwe lomwe limangopanga chani si zandale nde bwanji akulimbana nalo Eee bungwe limeneli ndi bungwe loti limangothapanga zachifundo chani chani. Guys pankhani iyi imene ndikuionera ine ndikuona no zonena kuti no a Kambanje of course ineyo ndi ndizingoyankhulatu mmene ndikuionera osatinso kuti mwamapsatira iyayi. Kambanje uyuyu alili kuboma chimenecho nde tikuyenera kukhala pansi ndikumagwirizana pano. Kambanjeyu anali busy kumapanga criticize boma la mcp nthawi imene ija ndipo anali munthu woti anali a very very active mu zochitika zake mwayiona komano analowa ndale ndiye ndi munthu omenyera maufulu akutero komanso ndi wandale pamenepo ndi tisa- tisatani tisaso- tisasokonezepo chifukwa chonena kuti uyuyu uyu Kambanje ndi vice president wa chipani cha Liberation for Economic Freedom cha LEF chipani cha ma- a David Mbewe awa Ndiye chipani chimenecho chinapanga alliance ndi dpp Kambanje ali ku boma. Moti no zochitika za zoti no tili zotsutsana ndi bomali, iye akuyenera abwere ndithu nkudzakuwa, kudzatani, kudzaliteteza bomali. Pamenepo ndiye tikuyenera kutani, kumaziyembekezera kuti zimenezi zizichitika. Akuyenera kubwera ndithu kudzakuwa, fa si nanga no ali ngati no ndi galu wawo amene. akhoza kumakuwa mosavuta nanga si ndi oti amakuwakuwa samadziwa kukuwako nde kuti nkosavuta kuti adumphire adzakuwe kuteteza ndati chani chipani cha chani cha dpp komanso bomali tisaiwale zoti tati Ken Msonda ndi galu amene amakuwira nde kuti kuchani ku mcp mwaiona imeneyo ngakhale be kwakhala nde kuti kusakuyendanso zolongosoka ndiye zochitika zake komano ndi zoti no pakachitika zina zake ndi uja amathamanga kukuwa kuwa kuwa chimodzimodzinso achina Kambanjewa ali magulu a amenewawa poyamba ife tinkawaona ngati ma activist a genuine kwambiri mu zochitika zawo koma mmene anangopita ku ndale tinaona zoti aa awa kodi ankafunanso ndi kuti phindu eti timaona ngati amangomenyera ufulu moti no kambanje ndi namiwa inenso nkhoza manena kuti namiwa bola nkona ndikhoza kumupatsa ma percentage abwino chifukwa chani apapa sizoti angalephere kuti iye sanampatse kuti ma offers nkutheka kuti akubomawo anampatsa ndithu kamwayi kuti akule nde apapa munathandizira kuyankhula kuyankhula nthawi imene ija nde tikufuna musiye za u activist zanuzi muyambe kupanga izi monga mene analandilira nde kuti no anthu aku tinava anthu aku times awa mene anali atolankhani mene anamwazikira kukagwira gwira ntchito m'boma atolankhani amphamvu kwambiri oti ankapeleka resistance yabwino munaona mene anapitira sitingawa blame iyayi nkhani ndi chani nkhanitu ndi ijenitu ndi ndikantonyotu Kantonya n'kamene ka, kantonyo n'kamene kafunikira ndithu. Mteleshede, ee, zinazi pambuyo, Mteleshede, munthu umafunika uzizongona usinthako ndithu, nda adapita m'malo muti, penemo kuti mwina mwake akananaleko. Uyunso sangalephere kuti anamvungirapo kena kake. Tikukambatu za Namiwa, kunena kuti no, anamvungirapo kena kake. Koma iyeyo nde kuti mwina anakana osapita kuti kumeneko chifukwa chake amayankhulabe zotsutsana ndi boma zimene akuona kuti mwina mwake zikuchitika bwino amayankhula zake zikulakwika so ine I can give him kunena kuti pa nkhani ya u activist yokhayo akuyesetsa and akupangabe stand even panopa zomwe sanaimebe ndi mbali Koma adhawa anatenga mbali a Kambanje nchifukwa chake mukuwava mmene akuyankhulira inde fundo zimene akuyankhulazi akuyankhula fundo zabwino amenewo nde anthutu oganiza ma rhetoricians amenewo amaziwa kutwista mawu kuti muzitha kumaona kuti akuyankhula za nzeru komano aku akubakira ndithu zinthu umaona kuti akubakira koma ali ndi mfundo ndithu eti nanga si mabungwewo nde azikathandizabe anthu achifundo however koma zimene akuyankhula a Namiwazi dzandizo tikuyeneranso kumazitenganso nde kuti no serious kumayang'ana kuti akuka akuchokera patino Chifukwa kwayenda nkhani pa chosachedwa posachedwa pompa ngati no inuyo mmawerenga werenga makamaka kumawerenga bungwe timati pali page ina yake timati PIJ mm platform for investigative journalism eh ma guy madolo aja amaziwa kufufuza nkhani aja ma guy amene ajawa ndi zonena kuti anakafukulaso nkhani ina yake akutitu kuli mzungu winaso wa ku south africa amene wapasidwa nde kuti kaya u ambassador kaya of course nkhaniyo lingonoti ikuyenda yayenda masiku awa ati wapasidwa u ambassador woti akakhale ambassador wa Malawi ku South Africa koma ndi mzungu wa ku South Africa dzina lake Zunaid Moti osati Zuneth Sattar koma uyu ndi Zunaid Moti ndiye akunena kutino anamenya madilu ndiye kuti ndi akubomako mpaka anampasa malaisensi okwana 10 onena kuti azikumba miyala ya mtengo wapatali kunoko ah, zikukhala motani iyayi kuchoka pamenepo nde anatengano ndalamatu mabiliyoni ochuluka kukakhuthula ku Beautify Malawi Trust ku BEAM kwa Mayi Gertrude Mutharika. Kuli zonena kuti no nde kuti kuli ngati kusinthana choncho ngati nsinthano. Akuti mpaka nanu nde ampasako ijeni kuti no azitha kumakasaka nde kuti no anthu onena kuti afuna abwere az, azachite za invest kunoko azachite ma business kuno adzikasaka kunjako adzi iye adzikha ngati no otsegula khomolo. Bwerani ndikutsegulirani khomo ku malawi tiyeni ku malawi nde kuti azipezaponso mapindu ena guys zinkhani zimenezo zinayenda pakati apa ndipono a Justin Adack Saidi amene amayankhulira ku boma anabwera kuzazitsutsa kuti nzabodza akuti nkhani zabodza tisamafalitse nkhani zabodza komano nkhani ngati zimenezo zikuyenda nde that's where all this is coming from zikuchokera ku zinkhani ngati zimenezozo sizoti zikungochoka nde kutino ponena kutino a Namiwa akuyankhulidwa kutino ndi malilili anapunthidwa chifukwa cha phuma ndi a Kambanje zikuchokera pati Pamenepopo anthu aja amapereka ndithu, kumapereka ma donation, kumapereka ndithu zithandizo ku BEAM. Kodi nda akupereka zimene zija phindu lawo lidzakhala lotani iwowo kutulutsa zindalama zonse zija? Adzapezapo phindu lotani? Kodi ma business awo ndekuti adzalandira ma favours abwino? Kodi kapena mwina mwake ndekuti zachinyengozi akamapanga kumenekoko kapena akamapanga zolakwika sazidzamangidwa, sazidza sazidzakumana ndi lamulo? Kuli zinthu ngati zimenezo so uyu akuchokera ku side imeneyoyo Namiwayi. It's just interesting kuona zonena kuti no anthuwa akuti amamenyera maufulu koma ndi zonoti akumenyanso ndale fa ndaletu nkutcherana osangoti ndale ngati za m'boma zokha koma ndalenso nkutcherana kutcherana kutchetchana mawu nde anthuwa akuti anali ma activists omenyera ufulu koma akutchetchananso ndale kumaona zonoti ah zikuoneka ngatitu Nda, anthu, ndale zimangokhala pena paliponse. Anthuwa siwomenyera maufuluso mwina mwanjira ina yake ndi anthu onoti amafuna apezerepo, ma opportunist, ma opportunist, eh, akufuna apezerepo ndekuti mwayi pena pake poti apezepo apangepo zawo zina zake. Magulu ake amakhala ngati ati, amenewa. Koma anyways, ah, nkhani yaketu ndi imeneyo ndimatinso tigawane imeneyo kuti anthuwo akutitu kukangana nkhani zake za Mayi Mutharika akutitu.